ndị Igbo ekelekwa m unu ndewonụ nke onye chiri ya zere ọ ka bụkwa m onye ozi ọfọm onye ji ndụka akụchiri na nwachie na gbara ọbụ n'ala Osina ee ana m ewetara unu eziokwu Chineke na obi eziokwu Chineke ndewonụ biko ihe m sị ka m tinye ọnụ n'okwu m kwuburu mbụ gbasara ihe na-efetọ m n'efere mba ụwa gbasara nwanne anyị nwoke bụ eh, okongwu dibia na onye otu ya na-ekelekwanụ ndị niile na-etikwu ọnụ n'okwu na-eme ka udo dị maka na mụ amara na enweghị dike ji ọkụ kwere eme nwebụ onye e nyere award na o gburu nwanne ya nwebụ onye e nyere award na o rikara ụmụnne ya makwa na o gwuru ụmụnne ya wayo agwago m ndị Igbo gwa sị na unu ekwena ka mbọ anyị gbara bụrụ ihe lara n'isi na 2014 2015 lot of people maara anyị mgbe anyị na-agagharị na streets maka mgbe anyị chọpụtara bụ na mgbe ndị ụka bịara n'ala Igbo na ọ wụ from house to house street to street market to market ka ha gara na-ekwu maka Jizọs na-ekwu maka Baịbụl ndị be anyị soro ụzọ ha hapụ otu nke anyị hapụ ụzọ nke anyị maka na amara m na chukwu na ndị ala kere obodo ọwụna nye ha usoro ha ga-esi kpere chi nke ha nwere ike dịrị ha na mma ndị juu nwere otu ha si ekpere chi ha ndị arab nwere otu ha si ekpere chi ha ndị europe nwere ka ha si ekpere chi ha ndị ndị indonesia ndị malaysia nwere ka ha si ekpere chi nke ha ee india nwere ka ha si ekpere chi nke ha otu a ka ọ dịkwa ndị igbo n'ụwa niile ọ sọọsọ ndị Igbo ndị nwere majority ndị hapụrụ usoro nke ha na-eso usoro ndị ọzọ na-ekpe chi ana ha nwa kakwa na-ata afụfụ ị gaa na ụlọ mkpọrọ dị n'ala n'ụwa niile ọ ndị Igbo kasị ị gaa n'ụwa niile ebe a na-atasị afụfụ na field ebe a na-atasị afụfụ ọ ndị Igbo kasị so ọ ihe ndị a niile ka anyị chọpụtara wee họpụta na họpụta na chọpụta na na ngwere ghara ukwu osisi aka akpara ya na anyị ndị Igbo hapụrụ ukwu osisi ji anyị na aka akpara anyị ee eh, enwere obi ị bịa na ugwu awụsa enwere Sultan of Sokoto eh, ebe ndị awụsa na-aga ma o sie ike a sị ka a gaa na enwere Ile Ife ebe ndị yoruba na-aga ọ sọọsọ ndị igbo ndị kpasara nke ha akpasa a kọkata na Obu Gad akọwakwa na ọ wụ Arọchukwu a kọkata na na-akọgheri na-akọcha nke akọrọ akọ ekweta ekweta na nke ekwetara ekweta anaghị eme ya eme so ana m ayọ chukwu na-ayọ ndị ala ka ha nye aka na-ayọkwa ndị mmadụ ka ha nye aka ka ndị dibia ndị ọdịnala nwee e, e, kind of umbrella one umbrella because ihe ahụ ihe anyị gbara mbọ ya ka e nwee one umbrella national umbrella n'ala Igbo mgbe I think na Nnewi then most people si were gba mbọ mgbe a na Nnewi agba agbara mbọ niile enwewe kpasa kpasa gha agha agha ihe ndị a niile enwego dịka o si wee dị so e nwere nwanne anyị nwoke m na-echeta aha ya na-akpọ Nonso ndị ndozi ọdịnala then Nonso Nonso nọ na Spain kpọrọ m na fon mgbe a na-akpọrọ m na fon mgbe anyị na-agbasasị ozi ọma ọdịnala n'ala Igbo wee na-agwa anyị sị na ihe anyị na-eme dị mma na in fact na na enwekwe ndị ga-adị ka ya but na ihe ọ na-agwa ya na ekwena ka ndị ọjọọ hijack ya ihe anyị na-eme na eme mgbe a ga-eme ndị ọjọọ ga-apụta ndị ọzọ ga-apụta hijack ya this thing for their own benefit mgbe anyị bidoro oziọma na Facebook mgbe anyị bidoro ime omenala trad ime omenala na Facebook na 2014 2015 although most dibịa nọ today enweghị fon enweghị Android phones ma ha amaghị Facebook most of them amaghị Facebook so so anyị wee ihe ji bido ya bụ na nọọ ka ndị nọ ụwa niile nwee ike na-afụ anyị maka anyị gaketere gakete gakete nọkete bata Instagram Facebook ma ma anyị mecha gụọcha ma na redio steshọn nọkere gị na redio steshọn ndị redio steshọn na-ekwe nabatazi anyị so due to ihe ndị anyị na-ekwu ha bịa ha sị anyị na-akọtọ Jizọs nke a nke ọzọ nke a nke ọzọ so um because ị bịa na ma na redio ma na telivishọn ndị niile dị in charge ma manaja ma dairektọ wụcha ndị ụka gị bịa na newspaper the same thing ị gaa na Vanguard ị gaa na Vanguard taịpụọ em, eh, eh, eziokwu Chineke say Jesus did not die for him ị ga-afụ ya nga m kwuru ya ndị Vanguard buru ya ndị Vanguard buru ya Nation- ndị Nigeria.com and so many other people emego m interview Nigeria.com emena interview Vanguard emena interview most of my interview ha ekwe apublish ya ha sị ha publish ya na ndị CAN ga-esue ha to court ị fụgo ya so but that is why bịa bata na platform dị ka Facebook na other places na-agagharị ebe e nwere ikere onwe anyị ikwu okwu na-ekwu okwu ka ndị be anyị ghọta mkpa ọ dị iso ụkpụrụ ndị nna nna anyị na a sị na enwe ghara ukwu osisi agha aka aka aka akpara ya and ngwere ghara ukwu osisi aka akpara ya na anụ na nwere ọwa ya ewu nwere ọwa ya edi nwere ọwa ya anụ ukwu na anụ nta nwere ọwa ya na anụ na hapụrụ ọwa ya gaa n'ọwa ọzọ aka akpara ya na ndị Igbo hapụrụ ọwa ha na-agba ọwa ndị ọzọ ọwa ndị ọcha ọwa Jizọs ọwa Abraham ọwa Aịzik ọwa Jekọb ndị ghọtara ihe na-ekwu mgbe ahụ ndị be anyị ndị nọ mba ofesi ndị gakwere na hụ na ndị ọcha ahụ wetara ihe ndị a niile abụ ya ka ha na-eme na ha na-emekwa ọdịnala ha n'ime mmụọ na eziokwu were nke ghacha ghacha wetara anyị mana this guy kpọrọ m ụlọ nso kpọrọ m na-asị anyị na anyị gbaa mbọ ka ndị ọzọ ghara hijack this our revolution anyị na-achọ iweta n'ala Igbo tata ọ datị nke a na-ekwu okwu ya ihe m na-agwagwa na onwe ụgbụ na na ndị Igbo sị dibịa na-agbara gị afa gị ana-agba uche ekwena maka nsogbu na-atagbu gị atagbu gawa sọsọ mgbe nsogbu na-atagbu gị atagbu gaba na dibịa ihe ndị Igbo ji aga na dibịa bụ their life general life ị ga-aga ịjụ ese ndụ ndị Igbo kwuru okwu sị na enyi dibịa ada anwụ gboo kama na ego ada afọ ya n'akpa maka gịnị a sị ị gbaa afa ndụ a ga-asị mee ihe dị otu maka ndị Igbo sị onye ajụjụ adịghị efu ụzọ so ihe ndị Igbo ji aga n'afa n'ụbọchị gboo gboo awụ sọsọ ka ha baa ọgaranya bute ego eh, mee nke nwụrụ eh, ụlọ elu at expo asịkwa m na ego adịrọ mma maka some people afụ m ihe ndị mmadụ na-comment na my last video ebe m kwuru maka ike mbute ndị onye bịa na dibịa gwọọrọ m ọgwụ nke ka m buru ike ka m eme ọgwụ a na-agwọdụte ndị gboo na-agwọ ọgwụ niile a na-agwọ ndị gboo gwọchara ya ndị gboo na ndị mbụ na ndị egede gwọchara ọgwụ niile ahụ mara nke dị mma dobe ya mara nke na-adịghị mma sideline ya ya so ị ga na sọsọ na dibia sọsọ mgbo ihe na-esiri gị ike ị ga na dibia na ọ dị ka otu a na every sunday gị gaa chọọchị mgbe anyị na-aga chọọchị ihe na mgbe mgbe mbụ christianity bịara n'ala igbo ihe a bịa ihe a na-eprichi wụ holiness ịdị mma ife chukwu ife jizọs ịghọtago onye ọ na-enwe that mmụọ a a na-enwe echiche oke akụ na ụba na oke ego na ịgba private jet a na pastọ ịga na convoy na ntari morocco a so mana at the time christianity rụzi to prosperity pastọ na-agbazi private jet members na-ati imeet up onye ọ na gidigidi gbudugbudugbudu the same thing ihe mekwere na mgbe anụ a na-eprichi mgbe anụ a na-eprichi ọdịnala na omenala igbo ihe prichi bụ ka ndị igbo kwụwa aka ha ọtọ ọfọ na ogu mmadụ ibi ndụ n'ụzọ ziri ezi ize nzere ịsọ nsọ mana anyị mechaziri ndị ike mbute ndị gaziri sarazi ike dị iche iche pụtasị na ha bụ dibia ma ndị ụmụkwa na pastọ ka ha na pastọ ka that mentality of pastọ maka anyị mago ma ndị pastọ na ndị chọọchị most of them kịta na ọ bụ ịscam ndị mmadụ ka ha na-eme apụta asị gị na na ị ga-afụ asị gị onye ngwọrọ gara ije onye isi hụrụ ụzọ nwaanyị onye ngwọrọ n'isi agara ije ma ndị ha bụ ndị nke gị kpọ bịa bụ ndị isi bụ ndị ngwọrọ enweghị ihe mere ha na a na-agwa gị na ulewe onyinye na ulewe na ọ- na ulewe oge nke chukwu ya kpata ndị igbo ji sị na a na-abụ dibia na-agbara gị afa gị na-agba uche so most of ihe ndị a niile na-eme na ọ wụkwa some ndị na-aga na be dibia na-akọsụcha ya that is why otu a m nọ kịta anaghị m allow ka ị bịa sendiba testimony nke a na nke ọzọ ee ihe ndị Igbo sị na ọ nkụ ka eji ere ehi na onye dibia gwọtara ga-aga gwa onye ọzọ onye ọzọ ahụ abịa dibia nkụ ka eji ere ehi ị na-anụ ya so and ọ bụghị iwu n'ụlọ ọgwụ ị na-aga abịa n'ụlọ ọgwụ a na-enwe ndị a na-anaghị agwọta enwere ndị na-aga n'ụlọ ọgwụ si ha nwụkwa yes so mana ekpere onye dibia bụ na onye ọ na bịara na be ya ama nwụlarị ya ọ ya kpatara na dibia adị enwe mortuary first thing dibia na-eme bụ isave life and ị guide mmadụ otu ọ ga-esi wee bi ndụ so soro mmụọ sọ nsọ ala soro omenala na iwu ala ya bụ dibia Ehe, that is o ji awụ ị bịa dibia agbaa afa afa a dibịa gbara ahụ ka ị ga-eji tụlee onwe gị mara ihe a na-ekwu gbasara ndụ gị so nkụ ka eji were na-ere ihe bụ na ọ wụ onye dibịa metere wụ signboard ya ndị dibịa bịazi na-ejije ndị ụka na testimoni eh, nke a nke a nke a, nke ọzọ asịkwa m na testimoni adị mma testimoni mawụrụ onwe ya o kama ọ wụzi ma nke bụ ya ma nke na-abụ ya ma ọ- egwu ọ gwara ngwa a na-agbagharịzi ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị tata so mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị na-aga ọ ya mere otu a m nọkwu kịta ana m alaik eso m ndị ma ndị na-emecha blọgas ma ntabi moroko ana m aga asị ha bịa bịa vidiyo be m jibe nta jibe nke moroko unless ma ọ bụrụ na ị chọrọ imere onwe gị something ị na-aghọta ee maka gịnị na mụwa ka kwetere na nkụ ka eji ere ehi na ọ bụ onye i metere ga-agagwa onye ga-agakwuo maka gị ehe otu a m nọ kịta most people na-abịa na obi eziokwu chineke ahụ ndị outside facebook bụ aja anaghị m abịa post ma ta- most of my activities ntara morocco so most people ndị main the main people na-abịa na mostly bụ outside facebook ị na-afụ ya maka ihe wetara na Facebook abụghị just ọlụ dibia kama ọ bụ evangelism ịgbasa ozi ọma ọdịnala bụ ya awụ ya ji bịa na Facebook because anyị were ya as a means our, our own um, good means of telegram etu a ga-esi na-ezi ndị ndị mmadụ nụ anyị anyị ama gawa na telivishọn anyị ama gawa na redio nke anyị gara aga a- a- a- a- a na- a na-eme ya na aga eme ya anyị mana n'izu anyị gara aga asị anyị na aga publish ihe ndị anyị kwuru maka gịnị na anyị na-ekwu against tradition eh, religion mana ndị ụka na-aga kwuo against shrine gbaa shrine ọkụ bịa na telivishọn nye post bịa na telivishọn post ebe ọ gara gbaa shrine ọkụ ebe a gara tọmentị ya atọ ya mana fim enweghị gọọmenti na-ekwu enweghị anybody na-ekwu ị fụgo the intimidation then anyị abata facebook because a ma na facebook is a free platform as far as i nwere android phone nwee data even self emechakwara self most things ị ga-epost na facebook ma i kwuo na Facebook Facebook ga-ablọk gị mana otu abịazi na-ekwu ya n'Igbo ọ bụghị ihe niile ka ha na-ahụ ha na-anụ ndị Facebook ị na-afụ ya unless ma ọ bụzi ụmụnne anyị ndị na-arịpọtụ akaụntụ anyị mgbe a na-arịpọtụ akaụntụ anyị na-arịpọtụ akaụntụ anyị ka akụchie ya the same ụmụnne anyị ka anyị na-ayakwa ndị a niile kịta na na na-ekwu na na-egwu ha na wayo most of them a na-egwu ha wayo wụkwa ndị na-eme anyị attack that time ahụ anyị na-akụzi nkụzi ọdịnala ahụ most of them na-agakwara kịta ka ha buru ike n'aka dibịa kedu ike ị na-aga ebu ihe dibia ga-agwa gị na ihe dibia ga-enye ntụziaka bụ mmụọ ndị so gị nụ mmụọ ndị so gị nụ nọmba wan na ndị igbo si na chi ibu ụzọ na ejila kpụrụ ọkpụrụ nkukere ya n'ọchịghị ubi ihe mmụọ ndị so gị nụ ka afa ga rekọmendịrị gị ihe gị na ha ga-eme ọ bụrụ na ị ga-agwọ ọgwụ na ọ mmụọ ndị anụ ga-asị yes na ị ga-agwọ ọgwụ dị otu a na ọ bụghị ịpụta gaa na nke dibia asị gị na ihe ihe mere n'ogbo a ga-agba afa a ga-ajụ ese a gbaa afa sị gị na a ga-agwọrọ nke a a ga-agwọrọ nke a a ga-agwọrọ nke a ọtụtụ n'ime unu bụ ihe na-akpata that thing because onye ọbụla gara na egwuru wayo most people egwuru wayo ha na onwe ha gakwara ka ha gwuo wayo too onye ọbụla gara na dibia egwuo most people gara dibia egwuo na we gakwara ka ha were ihe ha ga-eji gwu ndị mmadụ wayo ha na onwe ha akwụkwọ onye wayo na onwe ha maka one of my mentors sị na onye ọbụla egwuru 419 ya na onwe ya 410 a na-ekwu ihe a dịka ndị na-asị na gara be dibia dibia egbuo ha wee gara dibia kedu ihe ị gara ganụ ị gara ka ka mee gị rich overnight ị gara ka i buru ike overnight ị gara ka e mee nke overnight so ihe m na-ekwu bụ ịhụ na ị na-aga na dib- gaa na dibia gaa jụọ usoro gaa gaa jụọ ese ụkpụrụ nna ha ikwu nne gị ikwu nna gị ihe ndị dị ebe ahụ mmụọ ndị dị ebe ahụ most of the things unu na-aga egburu onwe unu ihe ọ ga-agba gbasara ya afa e nye gị ntụziaka ị gaga mee ya unless ma ndị nọzi far and achụchụ aja na na ọlụ dibia na ọlụ mmụọ bụ ihe ọ ya bụ ịlụọ ihe dakpa ya bụ na asị na aja na-ere ere bụ a- aja ire ere bụ na na aja na-enwe mgbe ọ na-eme ya decay ferment ya baa ala ma ọ baa na mmiri mgbe ọ bara ala ọ nọdụ ka nga ị kụrụ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi nwere days ọ na-anọ puo mịa mkpụrụ ọka ị kụrụ today na ọka na-anọ four days before epu nọọ some days before o tolite kpọọ ifuru mie ogbe ruo ọtụta ihe ahụ process of nature is natural mana mmadụ ga-aga na nke dibia kịta na-asị two weeks two weeks nye ya nye ya time a ga-eji gwọọ ọgwụ o ree nye ya mgbe gwa m gwa m na ọ bụ two weeks time three weeks time disemba ruo ha kịta ị ga-afụ ndị ga-anọ na em, em, ndị ga-abịa na nga disemba na-eru kịta na ruo na nọvemba ha gwọọ ọgwụ eh, ka ha nwee ego ha ga-eji ruo disemba mana ha nọ ka mgbe ị ga-afụ ndị nọ na mid of December few days to Christmas few days to few weeks to New Year ha gaa ka ha gwọọ ọgwụ ụta ga-eji buru ike wee buru moto laa ha gazie mgbe a na some dibia too nidiri ego ị gwọcha ha saa asụrụ nsogbu adị na eme ya two days three days ya omedi onye dịka ọ ga-anatagodo gị ego wee gburu mkpa nke ya mana nwanne chefuo ma ọgwụ ma ihe ndị a niile ọ wụ nwere time of activity ọ wụghị kwamkwam ka ọ na-abụ but ị bịa na-ekwu ya mgbe ụfọdụ ya dị ndị mmadụ ka ị na-adị jealous ọ dị ndị some dibias ka mụwa na onwe m na-ejealous ha na ọ maka ha na-agba moto na-display luxury life ha na ihe ndị ha nwere na ị dị jealous some of their followers bi bịa attack you afụka m ndị na-eprichi ma agbara nze ha ma agbara nze midia ha ma ọgadagidi ha ama m na a na-afụ ndị na-ekwukwe this kind of thing a na-ahụkwa ihe attack a na ihe na-ekwu na post ha mkparị a na-akparịsị ha nkọtọ a na-akọtọ ha mana ọ kwa ndị na-azọ ndị mmadụ ka ọ dị mma so okongbo dibia na onwe ya wụ na ego ka ọ chọrọ ihe butere esemokwu ya na onye a na-agba ekwu ego o nweghị ihe ọzọ ego percentage asụkwa percentage asụ ya wụkwa ihe butere that thing ego bụ ihe butere that thing dibia anaghị genuine dibia anaghị enwe agent na ihe bụ agent wụ ndị bịa na be gị i metere onye ọbụla sị na ọ na-aga arụrụ dibia agent ya bụ onye a na-egbu onwe ya okay ị ga-abarịrị okay ị na-aga arụrụ dibia agent a na-arụ ọrụ na-ekwesị ekwesị ana m afụ ka okongwu dibia na-ekwu na na onye ọbụla dibia ọbụla ọ gba n'iru akwụkwọ na onye a ga-agba afa na onye a ga-arụ ọrụ ọ confirm ọrụ onye a na ọ na-aga aga ifugo na those people na-arụ dibia agent bụ ofeke ka ha bụ then ị na-arụrụ dibia agent ịsọboziri ịchọbozi ịsọbozi ịda mbụba na onwe gị mara dịrị dibia mara nke bụ nke mana due to iwe ofeke awụtasị na a na-eme nke a na-eme ịchaka mmụọ a na-eme nke a na-eme nke ọzọ ịma ya enwe ịchaka mmụọ ndị mmụọ na-enwe ịchaka ịma ha ndị mmụọ na-enwe nchaka ịma ha asị a na-eme nke a na-eme nke ọzọ a na-eme nke a na-eme nke ọzọ ịma ha ị na-adirecti ndị mmadụ di ya so ihe sere okwu a na-awụ oke ọchịchọ a niile dị n'ala Igbo oke ọchịchọ oke ọchịchọ ịma ikwuwe kịta ụfọdụ sị e nke akwa imere ka mee nke ọzọ oke ọchịchọ na a na-enwe fixed deposit mmadụ nwere ike isevugide ego kịta na ji nwere na-atụtụkọ ego na-atụtụkọ ego all these bankers all these salary earners na-enwe fixed deposit a na-akwụ ha ego na salary ha na-esevu ego dị otu a at a time ha were ego ahụ were mepụta ihe so and ihe ndị be anyị na-ama ahụ na dibia na-agwọ nta na-agwọ imoroko dibia na-agwọ nta na-agwọ imoroko and afa dibịa ọbụla dị na ụdị na ụdị enwe ndị afa ha na-alara afa mmiri nwee ndị afa na-alara afa alụsị na afa ndị ichie nwee ndị afa na-alara n'afa afa ọgwụ mana due to na onye ọbụla pụtachiri na-apụta dibia onye nke a flashia unu flashia nta fla asịkwa m na ọ dị bad onye ọbụla na-ama onye meetiri up ma onye na-emeeti up eme mgbe mmadụ na-abịa na kọma comment section na-asị m na na ọ hụbeghị ka m m- m- m- mmadụ butere m butere moto na a rụrụ ọrụ ma mmadụ kpọtara m efi ma mmadụ kpọtara m eh, ebula na ma olu dibia na na ọ naghị awụ ọkụ awụ ọkụ ifugo ya ifugo ya mgbe osisi dịmechere ya videos ndị bịara abịa m na-epostu na fe- Facebook a ndị awụ nọ ndị mechiri ihu ha ndị ọ ga wee na-aga n'ụzọ gị hụ ha ọ dịzie ọ dị- ọsịsị ọ dịzie surprise ọsọ ha bụ na na na na why enwebe onye bịa bi m moto why enwebe onye m nọrọ bịa bi m moto na ndị nke ndị ọzọ ma afụ counterpart a na-ebigasị ya moto ifugodo aka ntịrị ihe onye na-afọ ọsọ m na ka m bịa bịa mpụtazie m ga mewezie aranji arenji arenji ka m bịa mewezie arenji ị ga one of my comment section ị ga-afụ nga mmadụ dere that thing so all these things ndị dibia gwere uche unu yuzuo unu uche unu maka agwa m unu na ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ ugo adịkwa ọnọdụ egbe ugo adịghị egbe mma o na ọ na-ewutekwa ọtụtụ ndị mmadụ na ndị dibịa apụtago n'iru akwụkwọ ha na-ezozi ezo na ndị dibịa na-emezi ọfụma na-erijuzi afọ anada were adụ ọ na-ewutekwa ndị mmadụ so ka ụnụ ghara ịdị isi ka ihe jikọ ụnụ ọnụ ngwa na nwe na-egekwa na dibịa ga ịkpachara anya gị ị ga-afụ nwata 17 years ọ sị gị na ọ na-apị ọdọ nwata 20 years ọ sị gị na ọ na-apị ihe ọpịpị ka ọgwụ ọ ga-agwọrọ ya ka o nwee bute ike ka o mee nke a ka o mee nke ọzọ ị ga-afụ mmadụ mmadụ ere ala sị ọ na-aga aga agwọ ọgwụ ọ na-aga agwọ ọ na-agwọ ọgwụ ọ na-aga aga agwọ ọgwụ na ndị Igbo sị onye rere ala kwa mmadụ na onye akwara mmadụ na onye ọ na-edede ala kwa ozu ihe onye ahụ kwara ozu na ka ka mmadụ ga-esi ree ala so ọ na-aga aga aga agwọ ọgwụ some routine things prescription a sị na prescription a ga na-enye gị ụmụ routine things ị ga-eme dịka ịgọ bụ ọjị na onye a na-ana efi n'ọdịnala nwere ike ikwe nkwa ọkụkọ onye a na-eghu n'ọdịnala nwere ike ikwe nkwa ọjị were na-aga mmụọ ọfọ na onye na ọjị ahụ ohere dị uzu aka na ihe ọ na-eme mana mmụọ ndị mmadụ ga-asị mba ya na ime ya taa ị ga-anwụ ị ga-eme ya gị ga-awụgodo ogbe ị ga-ata afụfụ ọ ya ya na ị ga-ajụ onye a sị ya nchiwe n'otu a mee ya ọnụ mmụọ na-anaghị efi for example ị sị ya biko na i werekwa na ọkụkọ oke ọkpa na-arịọ ya eyo mmụọ iwu megidere na mmụọ ga-anabata mmụọ ga-ekuluda maka a sị na onye ọ na-agorosiri pas ekwere nkwa chi otu a ka ọ dị mana a ga-asị gị nwe elu nwe ala mebe tata ị ga-eme gị nwa ị ga-eme gị ife ị ga-eme gị taa afụ gụọ na onwe nsokwa na kpamkpa ma ị chọrọ ka e mee nke aka na ihe ọbụla ị na-eme bụ gradually ọjị ị na-amapụ na nzu ị na-amapụ eme ndị ọ ga-abịa n'usoro ọnụ ha asị gị nwa mebe ihe ha hụrụ ka ihe ị chọrọ ịhụ ị na- ị- ị nọ for many years ị nọ 20 years ị nọ 30 years ị maghị onye chi gị bụ ị chụbere chi gị aja for the first time alụsị be nna gị alụsị ikwu nne gị, mmụọ ikwu nne gị e mee nke ị ma then gị bịa for the first time chọpụta na ihe dị otu a dị gbuo ofu ọkụkọ ị chọọ ka i buru millions ọ dịzie ka ọka i gburu awụ ọkụ ị gakwubezie ndị oke ọgwụ ndị ajọ ọgwụ e mee gị sị ị gara dibịa 30 gaa dibịa 50 enwe ihe ị hụ ọ wụ nụ nwanna ọ bụ onye onye onye ụkwụ onye pụtara onye onye orimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri ndị Igbo niile wepụ aka n'oke ọchịchọ dibịa na-enwe agent dibịa anaghị enwe signboard normally ya wụ ihe nwere ikwu n'okwu a o ji ncha asa o ji akwa asa ahụ mara onwe ya ka ọ ghara ọ kakwanụ mma ka ikuku a na-eku ka a ma na fada si eyi traza ka a mara ji ga n'ubi na ji ga n'ọba so ihe ọra na-eme na o nwere ihe mere na o ji na-eme ihe a na-eme na mesịa a ga-amara how far ị na-aghọta ụfọdụ esenyere ha ego ego ọrụ ha ga n'ịntanetị post na ọ thanksgiving ụfọdụ ga-aga na bank ha withdraw cash ụfọdụ ndị dibịa post na Facebook sị na ego mmadụ ji nye ha thanksgiving ụfọdụ kpọọ ofu enyi ha nwoke ha wee withdraw 500,000 ma 1 million nye ya n'aka sị ya bịa bịa kwuwe na a rụrụ ya ọrụ na ọ rụrụ ya ọrụ last two weeks ago one week ago ee na ego a ka o ji mee thanksgiving ngwa na nwe ugbu jikọkọrọ gaa anyị kwuo n'ụmụ okwu ahụ kama ịpụta na social media na-ekwu ya ihe a ga that the same people na-aga ebe a ga-asị na you are a greedy person you are envy you are envying the man you are envying them mmadụ ji bịara my page na na na comment section na-agwa m sị m na na ọ hụbe ka mmadụ butere moto ọ hụbe ka mmadụ mere ka mee nke ọzọ m wee ziwe ya vidio so dị na this because I don't post it mụ enweghị m value enweghị m ji dosens kpọrọ na anyị kwetere na ọ wụ nkụ ka eji ere ehi ọ bụrụ na ị si ga na dibia nọrọ kpebie na chi gị gọọ ọfọ chọpụta gị, dis- nwee discerning spirit ebe a ga-elidi gị ọfụma ebe mmụọ ga-elidi gị ọfụma ebe mmụọ gị ga-elidi gị ọfụma and ị na-aga na dibia gaa for the love of tradition and culture and spirituality of your land a ga na-afụ na mgbe a na-agụ Bible a sị na seek first the kingdom of God so that every other thing shall be added unto you ị ga-ebu ụzọ chọọ a- a- usoro ndị nna gị aha chọta ya na-eso ya na-eme ya e were ihe ndị ọzọ tiiri gị ọ bụghị iburu ụzọ gị gba- iburu onye iburu ụzọ gị gbawuru chi gị n'ọsọ ị maghị chi gị ịma nta ime moroko ị na-achọ ka i buru ibobo buru oke da oke ite buru nke a buru nke ọzọ ụfọdụ mmadụ sịrị "Ee, ị na-akọtọ ndị oke ite ị na-akọtọ ndị a ịdị aga esi onye na-ekwu oke ite ị ga ikwu eziokwu asa emu ọ ga-agụrụ ihe ikwu mana a ga na-ekwu maka pụtara a sị na ọnwa onye nwere ka a ga-azọpụta mana ọ ndụ- maka ndị ka o kwere ka a zọpụta ha mere m ka ji apụta ekwu ị fụ na ọtọ ọ mpụta nna emere ya ana m ekwu sọsọ ka onye ọwụna bịaba be m nwakwa ka m ihe na onye onye a butere moto ma onye akpọtara ihe nke a nke ọzọ ihe eji eme ihe ndị a ndị mgbe ụfọdụ bụ ka ndị mmadụ na-aghọta mana mgbe ụfọdụ kwa a hapụkwa ya ee gbasara tara okongwu dibia ihe m na-eji ihe m na-ekwu okwu ya ahụ ọ wụ na dibia mara gị kuri ode ahụ gaga soro usoro dibia ga rụọ dibia ya kwa na dibia amaghị gị chọọ ihe ọzọ ị kwesịrị na-eme na-eme nke bụ eziokwu then ee eme alụsị enweghị alụsị onye alụsị ọwụna e hibe ka o gbuwe mmadụ n'ala Igbo ọ wụ na ezigbo alụsị so ana m eji ohere na-ayọkwa ọtụtụ ndị mmadụ ka ha nwee ike wepụta ndị nwee ike ịga ka ha ga hụ ihe gbasara okwu a maka ọ baana nke ịtọ na mmụọ ehe ụfọdụ na-ekwu na enweghị ihe ga-eme ụfọdụ na-ekwu ihe ga- ihe ga-eme ma nwe ihe ga-eme na na enweghị nwe ihe ga-eme na ihe m na-ekwu wụ sị họpụta ndị ga-aga ga-aga mee ka okwu a dị mma ga-aga tinye okwu a ọnụ ka ihe niile nwee ike dajụọ maka enweghị ihe dike ji ọgụ were eme nweghị ji okwu nka were eme ọ ya bụ ihe m na-ekwu nụ. ndewo nụ ọ ka bụkwa onye ozi ọfọ mụrụ ji ya gwachie na mgbọrọgwụ na alụsị na-ewetara ụnụ eziokwu chineke na obi eziokwu chineke ndewo nụ ka anyị dịsịa nụ